Агънокъуэ Лашэ и цӏэ дыдэр Адэлджэрийт, ауэ и анэр Лашэкӏэ еджэурэ абы къытенащ. Уэсмэн и къуэр минрэ щийрэ щэщӏрэ плӏы гъэм Старэ Шэрэдж къуажэм къыщалъхуащ. Лашэ и адэр лӏэри, езыр и ныбжькӏэ илъэс щӏалэу къэнауэ, и анэр лӏы щыдэкӏуэжым анэдэкӏуэу здихьащ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм. И сабиигъуэри и балигъ гъащӏэри анэдэкӏуэу здэкӏуа жылэм щихьащ. И анэр зыдэкӏуа унагъуэр Къэзаншхэ я пщылӏт. Абы къыхэкӏыу, Лашэ балигъыпӏэм иувэху и шынкӏи и щыгъынкӏи зыхуей имыгъуэту

Шыщӏрэ и гъэшэрщ. Абы ипкъ иткӏэ жыпӏэу щытмэ, Агънокъуэм и ныбжьыр илъэс щэщӏрэ плӏым нэс пщылӏу ӏутащ. А зэманым абы джэгуакӏуэу къикӏухьынуи, усэнуи хущӏыхьэгъуэрэ хуитыныгъэрэ иӏакъым. Ауэ Агънокъуэм и лъэкӏыныгъэр зыхуэдизыр псоми ящӏэрт. Унэгъэс Хъатӏиб къызэриӏуэтэжымкӏэ, Лашэ лъэкӏащ езыри и анэри щхьэщэхужыншэу пщылӏыпӏэм къикӏын. Лашэ и усэмрэ и хъуэнымрэ Къэзанш и къуэр фӏэлӏыкӏащ, ауэ пщылӏыпӏэм и анэр къриша иужькӏэ куэдрэ псэужакъым. И анэр щылӏам жылэр зэхэту, хьэдэр дашыну къыщӏахауэ бжэӏупэм деж пхъаблэм телъу здэщылъым, Лашэ щхьэщыувэри игъеящ, и гъыныр игъэбэяури жылэм зэхахыу жиӏащ. Си анэжь тхьэмыщкӏэ, пщылӏыпӏэм укъисшами, Къэзаншхэ я удыныр мыгъущу, ахърэтым и гъущапӏэм укӏуащ.

Лашэ и анэм и хьэдэпащхьэм щыжиӏа тхьэрыӏуэр лӏэжыху игъэзэщӏащ. Пщылӏыпӏэм къикӏа нэужь, усакӏуэ джэгуакӏуэу хуиту ежьащ Агънокъуэ Лашэ жригъэӏэу.

псалъэ зытӏущ, а джэгуакӏуэхэр зыхуэдэу зищӏысу щытам теухуауэ. Адыгэхэм ижь зэман лъандэрэ джэгуакӏуэ усакӏуэхэр куэду диӏащ. Ахэр цӏыхухэм фӏыуэ ялъагъуу, абыхэм щӏыхьышхуэ хуащӏу, хуитыныгъэ лей яӏэу щытащ. Уэрэдус пщы псэӏух, жиӏэу адыгэм диӏэщ псалъэжь. Абы къегъэлъагъуэ уэрэдусым лъэкӏыныгъэу фӏэлӏыкӏыу иӏар зэрыиныр. Адыгэ джэгуакӏуэ усакӏуэхэм апхуэдиз лъэкӏыныгъэрэ щӏыхьрэ яӏэти, абы зыгуэр ӏэщэкӏэ пэувын дэнэ къэна, а джэгуакӏуэ усакӏуэм жиӏамкӏэ мыарэзыуэ псалъэ пидзыжыну зыми лъэкӏтэкъым, ар езыр тепщэныгъэр зыӏыгъ лӏакъуэлӏэшхэм ящыщу щытми. Ар къызыхэкӏыр мырат. Япэрауэ, а зэманым джэгуакӏуэ усакӏуэм нэхърэ нэхъ ӏуэрыӏуэдзрэ нэхъ пэж жызыӏэрэ щыӏэтэкъым. Абы и нэм илъэгъуар а дакъикъэм и уэрэдым хилъхьэрт. А зэрилъагъу зэрыщыт дыдэм хуэдэу нехьэкӏ-къехьэкӏ имыӏэу, зыхуэусэм и пщыгъэ, и къулеигъэ емыплъу. Етӏуанэу, джэгуакӏуэ усакӏуэм апхуэдизкӏэ шэрыуу, зэгъэкӏуауэ а зыхуэусэр уэрэдым хилъхьэрти, А уэрэдыр иужькӏэ нэгъуэщӏу жыпӏэжыфынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Ещанэу, джэгуакӏуэ усакӏуэм иуса уэрэдыр япхъуатэрти щӏэх дыдэу цӏыхубэм зэлъащӏысырт, зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдохьэ жыхуаӏэрати, псом я дежкӏи нахуэ хъурт. Мис арат, апхуэдизу пэж жызыӏэ джэгуакӏуэ усакӏуэр пщы залымхэм дежкӏэ псэӏухыу щӏыщытар, ефэнды молэхэм ар ялъагъу щӏэмыхъуар, дэтхэнэ зы къэрабгъэ хуэмыхуми джэгуакӏуэр илъэгъуамэ, щӏызэкъуидзэр. Мис а джэгуакӏуэхэм ящыщу адыгэхэм иужь дыдэу джэгуакӏуитӏ диӏащ. Тӏури а зы зэманым епщыкӏубгъуанэ лӏыщӏыгъуэм и етӏуанэрей ӏыхьэм псэуащ, тӏури икъукӏэ джэгуакӏуэшхуэу, зэрыцӏыхуу, зэкӏэлъыкӏуэу, усэрэ джэгукӏэкӏэ зэпеуэу щытащ. Ахэр Шэрджэсым, Инжыджышхуэ къуажэм щыщу Мыжей Сахьид, джэгуэкӏуэшхуэу, усакӏуэу, уэрэдхэр иусу щытащ. Къэбэрдейм щыщу Агънокъуэ Лашэ, джэгуэкӏуэшхуэу, усакӏуэу, уэрэдусу, къызэрыфэ пшыналъэхэр зэхилъхьэу щытащ. Агънокъуэр джэгуэкӏуэшхуэу афӏэкӏа ӏэщӏагъи къулыкъуи ӏуэхущӏафи имыӏэу абы ирипсэууэ щытащ. Лашэ иужькӏэ абы пэхъун джэгуакӏуэ усакӏуэ Къэбэрдейм щыӏэжакъым. Пэжщ, щыӏащ хьэгъуэлӏыгъуэхэмрэ гуфӏэгъуэ махуэшхуэхэмрэ зи шыкӏэпшынэрэ зи пхъэцӏычрэкӏэ цӏыхухэр тезыгъэу, зыгъэгушыӏэ джэгуакӏуэхэр. Ахэр Зэикъуэм щыщу Щоджэн Ӏэсхьэд, Къази Мамышэ, Псыгуэнсум щыщу Мыкъуэ Хьэцэ, Лашэ и къуэшым и къуэ Нэгъуей. Апхуэдэ куэд къубжэкӏыфынущ. Езы Лашэ и ныбжьэгъушхуэу, зэзэмызи и гъусэу къыдакӏухьу щытащ джэгуакӏуищым. Ахэр Плановскэм щыщ Абэзэ Къамбот, Урыху щыщ Шхурэӏуз Мыхьмуд, Гъуо Яхья сымэщ. Абэзэ Къамботщ насыпыншэу зэман бзаджэм дыхалъхуэ жызыӏэу Сэрмахуэ уэрэдыр зыусар. Ауэ абыхэм нэсауэ джэгуакӏуэкӏэ е усакӏуэкӏэ уеджэ хъунутэкъым, сыту жыпӏэмэ, абыхэм мо зи гугъу тщӏахэм хуэдэу джэгуакӏуэу щытыныр ӏэщӏагъэ яхуэхъуауэ, нэгъуэщӏ ӏуэху ямыщӏэу, абы ирипсэууэ щытакъым. Атӏэ, абыхэм джэгуакӏуэ къалэныр щагъэзащӏэр ищхьэмкӏэ зэрыщыжитӏам хуэдэу зэзэмызэт. Агънокъуэ Нэгъуей джэгуакӏуэу, ажыгъафэу цӏыхухэр игъэгушыӏэу хэтащ минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏы гъэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу Ленин орден къыщратам щыгъуэ. Ауэ ари и адэ къуэш Лашэ хуэдэу джэгуакӏуэу е усакӏуэу, абы и лъагъуэм ирикӏуауэ ар и ӏэщӏагъэу щытакъым. Джэгуакӏуэ, усакӏуэ, жытӏэу а псалъитӏыр зэгъусэу къыщӏэтхьыр, Лашэ усакӏуэшхуэ къудей мыхъуу джэгуакӏуэшхуэуи щытащи аращ. Ар щӏытедгъэчыныхьыр джэгуакӏуэмрэ усакӏуэмрэ къалэн зырызщ, ӏэщӏагъэ зырызщ, а тӏур зэдэзыхьыфынур талантышхуэ зиӏэ цӏыхущ. Пащӏэ Бэчмырзэрэ Хьэхъупащӏэ Амырхъанрэ джэгуакӏуэкӏэ уеджэ хъунукъым, а тӏур народнэ усакӏуэщ, ахъумэ ахэр джэгуакӏуэкъым. Абыкӏэ дэ дыхуейкъым а тӏумрэ Агънокъуэмрэ я поэтическэ лэжьыгъэр зэдгъэпщэну. Дэ дызыхуейр абыхэм я лэжьэкӏар, лэжьыгъэм ябгъэдыхьэкӏар зэрызэхуэмыдэр къэдгъэлъэгъуэн къудейуэ аращ. Пащӏэмрэ Хьэхъупащӏэмрэ тхэкӏэ тӏэкӏу ящӏэу щытамэ, зытеусыхь ӏуэхугъуэхэм егупсысыну зэман яӏамэ, Агънокъуэм къызэрыратхъэ ищӏу щытакъым, зытеусыхь ӏуэхугъуэм егупсысынуи зэман иӏакъым. Лашэ кӏуэрыкӏуэм зыдытетым, а дакъикъэм и нэмкӏэ илъагъум хужиӏэн къигъуэтурэ и усэхэр зэхилъхьащ. Апхуэдэу уусэн папщӏэ, икъукӏэ набдзэгубдзаплъэу, акъыл жан, бзэ дахэ, шэрыуэ уиӏэн хуейт. Апхуэдэуи щытащ Лашэ. Ар сыт хуэдэ ӏуэхугъуэм темыусыхьами, хэт хуэмыусами, зэгъэкӏуауэ, шэрыуэу, усэбзэ дахэкӏэ къиӏуэтащ. А зыхуэусэм щыщӏэныгъэу иӏэ псори къыхигъэщащ. Ар тхыдэми, дэтхэнэ зы къэхъукъащӏэми щыгъуазэу, и усэхэм ахэри хилъхьэу щытащ. Зи гугъу тщӏа Народнэ усакӏуитӏым ещхьу, Лаши и усэхэр гукӏэ зэхилъхьэрт. Ауэ а тӏуми къарыгуэкӏыу, джэгуакӏуэу, и пхъэцӏычыр иӏыгърэ тригъауэу, езыр жьэкӏэ пшынэ еуу, и жьэ пшынэр зэпигъэумэ, и усэм щӏидзу, Ует! жиӏэу къафэ къэуджу джэгум хэту щытащ. и гушыӏэкӏэ, и псэлъэкӏэ къудейм къыщымыну, и ӏэпкълъэпкъкӏэ, и джэгукӏэ зыщӏыкӏэкӏэ цӏыхухэр тригъэууэ, игъэгушыӏэу щытащ. Ар нэкӏуэпакӏуэу гуащэм деж щӏыхьэрти, пщампӏэм нэмыщӏ и къыпталым адрей псори зэрыщыщӏэр жриӏэрти, къыпталыпхъэ уасэ къыӏихырт. Нысащӏэ къашагъащӏэм и лэгъунэм щӏыхьэрти, унэ лъэгум зыщригъэхуэхт. Нысащӏэм и дагъуэхэр кърибжэкӏыу щӏидзэти, зыгуэр къримытауэ къэтэджыжыртэкъым. Зэгуэрым Лашэ нэгъуэщӏ къуажэ щыӏэу, гуащэжь гуэрым деж дыхьащ, щышхэн мурад иӏэу. Гуащэжьым и нысэхэм мырамысэ щӏыӏэ тӏэкӏурэ шху гуащӏэ дыдэ тӏэкӏурэ къыхутрагъэуващ, езы гуащэжьри къыбгъэдэтӏысхьэжри къеупщӏащ. Хэтхэ уащыщ, си щӏалэ, жиӏэри. Агънокъуэхэ сащыщщ, ди анэ, жиӏащ Лашэ. Анэ, сэ фи лъэпкъыр фӏы дыдэу сцӏыхуу щытащ. Зэш дапщэ фыхъурэ иджы, си щӏалэ? Э, зэшищ дыхъурт, ди анэ, ауэ сэ абыхэм сахыумыбжэж. Нобэ щыщӏэдзауэ сэ сыщыӏэжкъым, жиӏащ Лашэ нэщхъей дыдэу. Аннэ а гущэ сыт къэхъуар? Алыхьым и къарур инщ. Сыт ущӏэгужьейр? жиӏащ гуащэжьым къэщтауэ. Уэлэхьэ, дянэ, сэ мы уи шху гуащӏэм сыкъемылыну, щыжиӏэм, Агънокъуэ джэгуакӏуэр зэрыарар гуащэжьым къыгурыӏуэри, и нысэхэм унафэ яхуищӏащ. Къытхуэмыусэ щӏыкӏэ фыпщафӏэ, жиӏэри. Мис ахэр псори джэгуакӏуэ хьэлт. Мис апхуэдэу акъыл зэтес иӏэу, адыгэлӏ жыджэру, ӏущу, цӏыхум еплъам и гум илъыр къещӏэ, жаӏэу щытащ Агънокъуэр. Лашэ апхуэдизу жыджэрти, езыр а домбеижьыр жаӏэу лӏым ялейуэ инт, ар зи инагъым нэр темыпыӏэу псынщӏэу ислъэмей ищӏырт, адыгэ къафэ къытехьамэ, къызэрикӏухьыр умылъагъуу псым хуэдэу щӏэкӏуэсыкӏыу цей хужь иныр щӏихурыхукӏыу къафэрт, уджым яхыхьамэ, псом я нэхъ дахэу къэуджырт. Агънокъуэр джэгум ӏухьамэ, пшынауэр зэуэ къафэр зэпигъэурти, Лашэ и къафэм еуэу щӏидзэрт, ар къагъэфэн ягъэджэгун папщӏэ. Ар езы Лашэ зэхилъхьа къафэт икӏи псом нэхърэ нэхъ дахэт. А къафэр иджыри щыӏэщ, ди пшынауэхэм ягъэзащӏэ. ӏэщыхъуэхэм я уэрэд жиӏэу Акъсырэ Залымхъан псалъэ зыщӏилъхьа макъамэ дахэр арщ. Ар нэхугъэкӏэ гуфӏэгъуэ мыухыжкӏэ гъэнщӏа макъамэщ, Агънокъуэм гъащӏэр фӏэӏэфӏу, псэуныгъэр фӏыуэ илъагъуу зэрыщытар мы къафэмкӏэ къиӏуэтащ, и гъащӏэ псори апхуэдэу нэщхъыфӏэу, цӏыхухэр фӏыуэ илъагъуу, тригъэууэ, игъэгушыӏэу, гуфӏэгъуэ яриту ирихьэкӏащ. Мы къафэм ущедаӏуэкӏэ, джэгуакӏуэм и образ нэхур уи нэгу къыщӏоувэ. Лашэ пшынэ еуэкӏэ ищӏэу щытакъым, атӏэ гукӏэ зэхилъхьурэ жьэкӏэ жиӏэу, къыдэфэжу щытауэ аращ. Федаӏуэт абы езым зэхилъхьэжу фэеплъу къытхуигъэна къафэм. Зыгъэзащӏэр триуэрщ.

Агънокъуэр пщылӏым къызэрыхэкӏам щхьэкӏэ шынэу пщыхэм хэутэн зригъэщӏакъым. Абыхэм ящышынэу удын лей къихьакъым, езым ятридза мыхъумэ. Зэгуэрым Агънокъуэр Мэртазэхэ я хьэгъуэлӏыгъуэм хэту, гупым пщыжь-уэркъыжь фӏэкӏа щӏэмысу, Лашэ зэрылъэпкъыншэр зыгуэрым къриудэкӏащ. Ар Лашэ къыпхуидэнт.

Ари спыкӏащ, яжриӏэри къахэкӏыжащ. Зыгъэлӏэну ажал узыр къеуэлӏауэ Лашэ пӏэм илъэситӏ енкӏэ хэлъыжащ. А илъэситӏым и кӏуэцӏкӏэ зыр щӏэкӏым зыр щӏыхьэу икъукӏэ щӏэупщӏэкӏуэшхуэ иӏащ, пӏэм хамыгъэзэшыхьын щхьэкӏэ. Къэбэрдейм и лъэныкъуэ псомкӏи къикӏыу, адрей хэкухэми къикӏыу Лашэ сымаджэу зэхэзых псори къыхуэгузавэу къакӏуэрт, Мылӏэ щӏыкӏэ зэ тлъагъужынщ, жаӏэурэ. Ауэ Лашэ деж къакӏуэхэм я мурадхэр зэтехуэртэкъым. Къэрыхьэлъкъым къыхэкӏахэм Лашэ зэрысымаджэр ягу щӏыхьауэ, мылӏэ щӏыкӏэ ялъагъужыну, акъыл къызыхашын псалъэ пэж зытӏущ жрагъэӏыжыну къэкӏуамэ, пщыхэмрэ уэркъхэмрэ къыщӏэкӏуэр мылӏэ щӏыкӏэ Лашэ зэ къэдгъэвэжынщи дридыхьэшхыжынщ жыхуаӏэу арат. Апхуэдэ мурадкӏэ къэкӏуащ Лашэ деж Къуэшырокъуэр. Ар зэманкӏэ зыхуэзэр минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэрт. Сытыфӏым укъысхуихьа Къуэшырокъуэр-тӏэ? жиӏэри къеупщӏащ Лашэ и хьэщӏэм, ӏэнэри къахьу зыгъэхьэщӏэнухэри къыщхьэщыува нэужь. Къуэшырокъуэм и жэуапыр Лашэм игу ирихьакъым. Лӏэужьыр гъащӏэм докӏуэкӏ, екӏуэкӏащ ди гъащӏэр мэзэшэу. Гъэщӏэщӏу къэкӏуэнум сыхэхутатэмэ, сӏуэтэнт гукъеуэр щхьэхуиту. Къэблэгъащ Къуэшрокъуэ шабзэ куэдым я кӏуэдыжыгъуэр, уафэр щыгъуагъуэкӏэ и кӏэр псыдзэу еух. Ух имыӏэу фыгугъащ фи адэпкъ и щӏэиным, ауэ фи нэр иращӏу фи ӏуэхущӏафэр къыфхуаӏуэтэжынщ. Месыр къэсащ урыс сэлэтыр, ди щхьэтепӏэныр, диныщӏэ къахь, молэм зэрихьэр якъутэ, фи ӏуэхур къутащ Къуэшрокъуэ. Мыкъутэжыну шабзэщӏэ ягъэпс, Лӏыщӏакӏуэм я псэми загъэпсэхужынущ, пхуэсӏуатэр уигу темыхуэмэ, ухуитщ укӏуэжыну Къуэшрокъуэ, си унэр къэвапӏэкъым. Щыжиӏэм, ар игу иримыхьу Къуэшрокъуэр къэтэджри щӏэкӏыжащ. Минрэ щибгъурэ пщыкӏуий гъэм и ныбжьыр илъэс пщӏейрэ плӏым иту Агънокъуэ Лашэ Уэсмэн и къуэр дунейм ехыжащ. Агънокъуэм и поэтическэ лэжьыгъэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, Ар усакӏуэ нэсу зэрыщытар нэрылъагъущ. Абы и усэхэр ауэ сытми, цӏыхухэр зэригъэдыхьэшх, зэригъэгушыӏэ, зэрытригъэу псалъэ гуп зэгъэкӏуа мыхъуу, атӏэ, абы щӏэлъхьащ социальнэ мыхьэнэшхуэ. Абы щыгъуэми а усэхэр ауан лъэщкӏэ гъэнщӏащ. Езы Агънокъуэм и зэманым цӏыхухэм яку дэлъа зэхуэмыдэныгъэмрэ абы къишэ ныкъуэкъумрэ ӏупщӏу и усэхэм къыщыгъэлъэгъуащ. Цӏыхубэм я гум илъыр, зыщӏэхъуэпсыр, зыхущӏэкъур и усэхэмкӏэ къиӏуэтащ. Усакӏуэм диныр и фӏэщ зэрымыхъур, абы и лэжьакӏуэхэм пцӏы зэраупсыр и усэхэмкӏэ цӏыхухэм яжриӏащ. Абы къегъэлъагъуэ Лашэ и дуней еплъыкӏэу щытар зэрыпэрытыр. Литературэми, искусствэми, культурэми щымыгъуазэ, тхэкӏи еджэкӏи зымыщӏэ, щӏэныгъэншэ, пщылӏыпӏэм и хьэзабым хапӏыкӏа адыгэ лӏыр акъылыфӏэу, ӏущу къыщӏэкӏри усакӏуэфӏ хъуащ, япэкӏэ плъащ, зэманыр зыхуэкӏуэнур илъэгъуащ, къыгурыӏуэри и лъэпкъэгъухэр гъащӏэ нэхум хуриджащ, Тепщэныгъэр зыӏэщӏэлъ кӏуэдыж классыр ауан ищӏащ, иубащ, псори зи гуащӏэдэкӏ лэжьакӏуэм дунейр къызэрыхуэнэнур и фӏэщ хъури тригъэгушхуащ. Агънокъуэм и усэхэр нобэ ӏуэрыӏуатэ хъужауэ нэхъыжьхэм къаӏуэтэж пэтми, ахэр усакӏуэм езым и гум кърихыурэ, и псэм къыбгъэдэкӏыурэ зэхилъхьа и поэтическэ творчествэ нэсщ. Аращ Лашэ ди дежкӏэ нэхъри щӏэлъапӏэр. Абы зэ жиӏар етӏуанэу зэи жиӏэжакъым. Апхуэдэ утыкуи ихуакъым, апхуэдэ зэмани иӏакъым, сыту жыпӏэмэ, чэм мыхъуу гуп щхьэхуэ зэмыфэгъухэм яхэхуащ, цӏыху зэхуэмыдэхэм яхуэзащ. Дэнэ къыщыхутами а дакъикъэм зи гъусэ цӏыхухэм яхуэусэн хуей хъуащ. Ныкъусаныгъэу илъагъу дэтхэнэ зыми теусыхьащ. Ауэ абы и усэхэр апхуэдизкӏэ шэрыуэт, гурыхьт, гъэщӏэгъуэнт, цӏыхубэм я гум къипсэлъыкӏырти, а зэжыӏэгъуэм цӏыхухэм япхъуатэурэ гукӏэ зрагъащӏэрт. Ар япэ зэхэзыхыу зэзыгъэщӏахэм цӏыхухэм хахьэжырт. Аращ абы и усэхэр хъума щӏэхъуари. Агънокъуэм и поэтическэ лэжьыгъэм ди тхылъеджэхэр щымыгъуазэу, апхуэдэ усакӏуэ щыӏэххэуи ямыщӏэу куэдрэ екӏуэкӏащ, ар къызыхэкӏар тхыгъэу абы зы псалъи къызэрыщӏэмынарт. Ауэ ӏэмал зэрыдгъуэткӏэ, зэхуэтхьэсыжауэ, ар къэзыӏуэтэжа цӏыхухэм я пащхьэм тхылъу итлъхьэжа нэужь, Лашэ джэгуэкӏуэ къудей мыхъуу усакӏуэуи зэрыщытыр къащӏащ. Мывэ сыныр мэуэж, кхъэлэгъунэр мэлъэлъэжри мэкӏуэдыж, Ауэ уэрэдыр зэи кӏуэдыжкъым, жеӏэ адыгэ уэрэдыжь гуэрым. Апхуэдэу зэи мыкӏуэдыжын фэеплъу къытхуигъэнащ абы и къафэ дахэмрэ и усэ гъуэзэджэхэмрэ. Агънокъуэр ди литературэм хэмытауэ къыхыхьэжри ди тхакӏуэ нэхъыжьхэм я гъусэу и увыпӏэ увыжащ, ар абы хуэфащэщ, къилэжьащ.